Uruala mma mma nụ ekwedasị ike kwezu ejiri biri kwezuonụ eze uruala ndị bịara ihe a bụ the personal cabinet of eze uruala nna gị mgbe ọ nọ ya mgbe ọ gbajiri dọrọ ọnda ka ọ ga-abịa ele anya n'azụ obi sie ya ike and uh, anyị nwere nnukwu ahụ- aṅụrị na mgbe o jiri masị chineke ịkpọrọ ya enwere ike organize ndị uruala na-edula ya emerie ihe a taa gị bido zawakwara mbi ya gị ọ ga-alaru taa yesterday bụ the main program ejiri kwee ndị katọlik enwe transfiguration ka emere chọọchị ya nya ya bụ ọ dịgo transfigured ọ gbara ugwere ibe akwa gbara ugwere ihe ịhụrụ nga ahụ ihe anyị gbatara anyị jiri ihe ole anyị gbazitere anyị jiri si kemgbe na-ekwara nna anyị ukwu ọfụma ọ bụ osisi kwụrụ na alịrị na ya na-akwụ so ọ bụ ndị a bụ ndị mgbe ahụ ihe onye a ga na-eme ya kpọọ anyị na-aza o nwere ilu m tụrụ gị na na na na na tribute asị m onye nkịta nkịta nna ya ukwu ga-anọ ya ya ya anọkwa na-atụ anya ọgụ nna ya ukwu na-anọghị ya na-eme mgbe ọ hụzi nna ya ukwu ya were ọdụ gbuo ihe ede ọgụ ga-akọkwara anyị otu anyị ga-esi egbu ọdụ ya bụ anyị sị gị jisi ike ọkwa na ịnọ na ọ bụghị otu i ri onwe gị agwara gị sị gị nne gị mụrụ ụmụ nwaanyị naabọ ma ya gaberughị aka raha chukwu ahụ ọ bụghị nnukwu ihe ịkpọrọ amụ tigara ha ha- ha bụrụ nwoke mana ọ gị ka ọ na-eche ịpụta na kịta ihe a- ihe na- ihe a nna gị hapụrụ gị ị ga-eme ọfụma anyị kwụ nga na-epleji our loyalty unalloyed loyalty to you marakwa sị ekwe na a na-akụ akụ ma ọ bụ ịgbalị ọkwa aka na-eme ya eji akụta ya ọfụma onye ma akụ ya na-akụ ya gị na-eti a ga-akụ ma mma ahụ ọ naghị emekwa ihe asị ya kụọ anyị sị gị ọ ga-adịrị gị mma ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe na-aba ala uruala ngara ka nna anyị ha chiri folie ihe chere gị ka ịgbachi akpụkpọ ụkwụ zọdụ ụkwụ na ala Uruala ọ ga na-adọ gị otu i si adọ ya so ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs Thank you. ndị ejiribiri na-ekwedasi ike Uruala ejiribiri ekwedasi ike na ejiribiri Uruala we go by our ranks yes uh, I doff my cap to you people unu so na ndị bụ ọ bụghị unu so ọ bụ unu bụ mgbara anụ na anụ ee eze arụkwe nna m soro mkpụrụ ihe kwuru enweghị ike isi mmiri mgbe unu kwuru enwere ike isi mmiri na ụra and ndị ọbụla unu na-anọ and we speak eloquently before you people because um, onye nna dị ndụ na asị agba na-ekwu ya gbarie ya gbarie eze Uruala ga-enye unu special thanks ọ ga-enye unu special address even by evening time o nwere some of you ọ ga-asịkwa bịa mgbede o nwere ozi ọ ga-ezikwe eze Uruala ngwa kpara m bịa ekwe na site na ejiribiri ama m role unu playere n'Uruala Winston Churchill sị never let a crisis go to waste unu goshie na unu wụ the beating heart of Uruala um, role unu playgoro in the past ihe m na-asị unu wụ your role will become even more important in the future. Amen. All ka m ga-eji were na-aga mba ọnwụ n'ụwa ka m ga-eji wee na-esteer this ship wụ Uruala so that we can get and arrive to our promised land uh, prof ị sị m na unu egosigo anyị ụzọ promised land is for us to get us there so nkwa m na-ekwere unu bụ that na that path we have already started and we are on the way there because ana m ekele unu in a special way

Bora na ya ọtụtụ na ndị mma anyị na-agbara na ndị mma taa anyị na-ewepụ aka n'oke ọ omenala dịbara gboo imere omenala na ọhịa ka anyị na-eme taa ka anyị ga-eme ka anyị ya ga-egbu anyị a sịrị eze Uruala iri na otu nke ozi nke atọ ọkpara m dị arụ biko chelebe oke ndị na ndị mmụọ nwa gị Nnabụugo ga na-achịrị oke na ndị mmadụ ise dịka isi n'oche iji were eze Uruala were nye ohere dịka egbe napụrụ aka n'oke taa nwa gị Nnabụugo anọchie n'oche a ọ ya ka eze ji gaa na anwụ anwụ eji ise eze ị ga-adị mgbe ebighị eze adịrịkwe mgbe ebighị ebi nna m ugo anọchiela nna m ugo ọkụ aga ahụ ya oyi aga atụgbu ya ụfọdụ karị ya mma n'aka oche eze karị ya mma n'aka obodo kweghị nna gị kpobere gị ya anyị so eze Uruala ndị eze Uruala

a ga-egosi anyị na a na-amụ eze amụ a na-echi eze ịmụọra nke gị udobe ịmara nchekwa nna gị o nyere gị iwe ruo na nke otu ọchị ga-eche ekwekwe onye nke na o chekwa anya na ụmụnne ya o ọpụpụ na mbata anyị ga na-ama anya nke ogwu agaghị akpa ya n'ụkwụ isu agaghị esu ya ọ ga-eje n'ije ruo ije ya pala ya na ụmụnna anyị kọrọ n'ọnọdụ dị iche iche

Oke osisi eze anyị katafọf Ọkwara mbi agụ Eze Uruala the 12 a sị m ka m were ohere ya kelee onye ọbụla were sị ụlọ na anyị akwasana nna anyị ukwu were ziga ya ya na ndị ichie ka ha gaa nọrọ were na-elegide anyị ana m ekelekwe ndị mekwere ka ihe a were enwe ike ime ihe a ọ bụ Uruala tran- com- eh, Uruala transitional committee eh, were na-ekelekwe ndị ekwedasike ndị e ji biri ndị nze na ọzọ Ndị UPU branches n'ụwa niile na-ekele Friends and Family otu ha si gbakọọ bịa kwado anyị n'ukwu soro anyị na-akwa nna anyị ukwu otu ha si were make contribution wetesa ihe nyere anyị aka were wetesa ma ihe niile a ga-eji were kwa nna anyị ukwu ọ gakwara nke ọfụma gaa nnọọ ọfụma enweghị ihe merenụ so a sị m ka m were ohere a were kele mmadụ niile gbakọta otu anyị si gbakọta aka were kwaa nna anyị ukwu ndewo akwụkwọ a mgbe e wetara m ya gosi m ya gosi m onyonyo dị iche iche from afọ 2013 were na-egosi mmemme dị iche iche eh, na mm, eh, otu esi were capture ya capture these moments in history obi dị m ụtọ ma maka ama m na o nwere ụdị ihe dị otu a na enwere ike ịdocument history anyị so eh, ana m asị nnọọ na-ekelekwa onye mere ka akwụkwọ a nwee ike ịpụta were sechaa foto niile were were oge ya were nwee ike ịcapture eh, history anyị na-acapturekwa future anyị biko ana m ekele gị n'otu pụrụ iche imeela